Bhuel, Dia dhaoibh a pháistí, Donncha ar ais anseo agus inniu tá mé chun leabhar a léamh a scríodh anseo i mBaile Átha Cliath na céadta bliain ó shin. Taistealaithe nó camchuairt Gulliver, Jonathan Swift a scríobh

ealaín Jesus Aguado Gutierrez, aistrithe go Gaeilge is foilsithe ag Leabhar Breac. So, camchuairt Ghulliver. Bhí fear óg ann fadó. Gulliver an t-ainm a bhí air, agus ní raibh de mhian sa saol aige ach an domhan mór a fheiceáil. Lá amháin thug captaen loinge cuireadh ar thuras farraige dó. Ní dhearna Gulliver ach a chuid éadaí a thabhairt leis agus dul ar bord na loinge. Ardaigh an t-ancaire! a bhéic an captaen. Croch an seol! Sheol siad amach ar an bhfarraige mhór, san áit nach raibh an talamh le feiceáil níos mó. Bhreathnaigh Gulliver in airde agus chonaic sé scamaill mhóra dhorcha. Beidh sé ina ghála, arsa duine de na mairnéalaigh. Sin long mór, agus féach an oiread sin seol atá aige. Phléasc toirneach agus las scal tintrí an spéir. Thosaigh na tonnta ag ardú agus caitheadh an long ó thaobh go taobh. Táimid báite, arsa an captaen. Léim na mairnéalaigh amach san fharraige. Bhreathnaigh Gulliver go himníoch ar an uisce a bhí ag líonadh na loinge, agus léim sé féin san fharraige ina ndiaidh. Féach an long agus é stróicthe as a chéile agus é ag dul síos sa bhfarraige. Shnámh sé go raibh sé traochta. Ansin, nuair a shíl sé nach raibh sé in ann snámh níos mó, mhothaigh sé rud éigin faoina bharraicíní. Bhí gaineamh faoina chosa. Tháinig Gulliver amach as an bhfarraige agus thit sé siar go tuirseach ar an trá. Nuair a dhúisigh sé ní raibh sé in ann corraí. D'oscail sé súil amháin. Bhí a chuid gruaige, a lámha is a chosa ceangailte le téada fada do chuaillí a bhí sáite sa talamh. D'oscail sé an tsúil eile agus chonaic sé fíríní beaga, cúpla orlach ar airde agus boghanna is saighde acu. Cé sibh féin? ar sé. Níor fhreagair siad é. Ó, féach, na snaidhmeanna mór trasna lena choinneáil síos. Lig Gulliver béic as, chorraigh sé a ghuaillí agus d'éirigh leis na téada ar lámh amháin a bhriseadh. Mhothaigh sé pianta ar fud a cholainne agus cith saighead ag titim air. Dhún sé a shúile leis an bpian agus lig sé béic eile as. Chuala sé torann casúir ansin agus d'oscail sé a shúile arís. Bhí firín beag dea-ghléasta ina sheasamh ar ardán adhmaid agus é ag labhairt leis i dteanga nár thuig sé. Rinne sé iarracht é a fhreagairt ach níor thuig ceachtar acu a chéile. Mmm, féach air. Do tháinig sé aníos an staighre sin isteach ar an seastán beag ionas go mbeadh siad in ann breathnú ar shúile a chéile. Shín Gulliver a lámh lena bhéal cúpla uair Bhí sé ag iarraidh a thaispeáint dóibh go raibh ocras air. Níor thug an firín beag aon aird air. Choinnigh sé air ag labhairt. Ansin tháinig os cionn céad de na firíní beaga chuig colainn Gulliver agus dréimirí acu. Cuireadh na dréimirí in aghaidh a chloigeann agus in airde leo agus ciseáin bhia agus bairillí fíona acu a bhí chomh beag le méaracáin. Labhair an firín beag dea-ghléasta arís agus dúirt sé focal amháin, ainm na tíre, Lilliput. Féach, agus iad ag cur an fíon isteach agus an bia go léir, agus na dréimirí suas, fiú amháin suas chomh fada lena shúil. D'alp Gulliver siar an bia agus an deoch agus ansin thit sé a chodladh go sásta. Nuair a dhúisigh sé arís bhí na téada bainte de ag na Lillipútaigh agus slabhraí iarainn ina n-áit. Chroch siad Gulliver in airde ar charr mór agus thug siad chuig an bhfoirgneamh ba mhó sa tír é. Ansin bhí Gulliver in ann seasamh don chéad uair. Nuair a chonaic na Lillipútaigh ar a chosa é shíl siad go raibh sé cosúil le sliabh. Tabharfaimid Sliabhfhear air, ar siad ina dteanga féin. Nach é atá mór i gcomparáid leis an gcathair, féach, agus na foirgnimh go léir. Tháinig Impire Lilliput ar muin capall. Bhí clogad óir air a bhí breactha le seoda agus bhí claíomh aige a bhí chomh mór leis féin. D'ísligh sé dá chapall agus scrúdaigh sé an Sliabhfhear go géar. Labhair Gulliver leis i ngach teanga dá raibh ar eolas aige ach níor thuig an tImpire focal a dúirt sé. Bhuail an tImpire a dhá bhos ar a chéile agus d'ordaigh sé bia is deoch a thabhairt don Sliabhfhear. agus múinigí caint dó, ar sé, ní thuigim focal as a bhéal. Wow! Féach air cé chomh beag is atá an tImpire. Féach, sin bróga Gulliver. Fiú na bróga chomh, beagnach chomh hard leis an tImpire. Ná bac leis na, leis na cosa agus an chuid eile de. D'ith Gulliver an bia agus d'ól sé an fíon a tugadh dó, agus d'fhoghlaim sé cúpla focal i dteanga na Lilliputach. Tar éis tamaill, thuig na Lilliputigh nach raibh aon bhagairt ann dóibh, agus bhain siad na slabhraí de. Tá tú saor anois, ar siad. Tar go dtí an pálás, tá an tImpire ag iarraidh labhairt leat. Ní raibh an pálás ach trí choiscéim uaidh. 'Sea, a Impire, ar sé. 'Cabhraigh linn ár gcuid naimhde a ruaigeadh, arsa an tImpire, 'agus cabhróidh muidne leat do bhealach a dhéanamh abhaile. Ó, féach an tImpire agus é ag suí go hard ionas go mbeadh siad ar chomhairde lena chéile. Tá ár naimhde ina gcónaí ar oileán Bliofuscú, arsa an tImpire. Tá siad ar tí muid a ionsaí. Sheas Gulliver ar a bharraicíní agus chonaic sé an t-oileán. Bhí calafort ann agus é lán le longa cogaidh. Thóg sé rópa fada agus caoga ancaire agus d'imigh sé ag siúl tríd an bhfarraige. Nuair a chonaic muintir Bhliofuscú an fathach mór chucu, rith siad le faitíos roimhe. Tá fathach ag teacht! a bhéic siad. Féach orthu ag teitheadh, agus Gulliver ag siúl trasna tríd an fharraige ina dtreo. Cheangail Gulliver na longa cogaidh den rópa agus tharraing sé ina dhiaidh ar ais go Lilliput iad. An Sliabhfhear abú! a bhéic na Lilliputaigh. Ach cén fáth a bhfuil sibh ag troid leis na Bliafoscaigh? a d'fhiafraigh sé den Impire. Mar bhaineann siad an ceann ramhar den ubh chruabhruite. Anois tá siad sin buailte againn, beidh orthu an ceann tanaí a bhaint di, cosúil linn féin. A leithéid de chogadh seafóideach, arsa Gulliver leis féin. Féach air agus é ag tabhairt gach rud isteach agus na báid go léir ar a dhroim! Ghabh Gulliver leithscéal leis na Bliafoscaigh as a gcuid long a bhriseadh agus rinne sé iarracht síocháin a dhéanamh idir an dá thír. Ach bhí an dá dhream chomh ceanndána nárbh fhéidir iad a thabhairt le chéile. Tá sé in am baile, ar sé leis féin. Shuigh sé isteach i long an Impire, ní raibh ann ach áit dá thóin. Chuaigh sé ag iomrá lena lámha is a chosa, agus d'imigh leis ar snámh amach ar an bhfarraige go dtí gur casadh long mhór air. Ba é a bhí sásta ag dul abhaile ar deireadh. Bhí a dhóthain feicthe aige den domhan go fóill. Sin é, ag filleadh abhaile. So, b'in camchuairt Ghulliver. Agus tá mé ag tnúth go mbuailfimid le chéile arís don chéad leabhar eile.